It's good to be here too. Yes. bwana lipipa pena tu zimaoneka ngati ku dpp ku achinyamata mumakhala ngati mukudziderera uh, mumakhala ngati kuti mumadziyang'anira pansi funso nkumati kuti of all the people of all the energetic people within the establishment of the dpp why clinging on to arthur peter mutharika to be the torch bearer of the dpp Well, uh, Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu amene waonetsa kuti leadership siimangotengera kuti poti ndiwe wachinyamata, zimafunika ukhale ndi experience, expertise komanso kuti kunja anthu amakudziwa bwanji, connection yako. So anthu ambiri amangokonda kukamba zoti Peter Mutharika, Peter Mutharika wakula. I think mwina atati azinena kuti Peter Mutharika Professor wa Professor of Law who is 85 years old conversation and not only 85 years old Professor of Law but from the Ivy League University, Yale University nde conversation ikhala yosiyana zoti oh kani munthuyo ndi wa the top most universities si munthu wamba that's number one that already shows you kuti munthu amene tikumkakamilayo si munthu onena kuti anapita masukulu achisawawa and masukulu ameneyo supita chifukwa uli ndi ndalama ayi you go to masukulu ameneyo because uli ndi nzeru now having that person as a leader already ma university amenewo ndeti network yake ndi yabwino so that's why you see kuti nthawi imeneja zinthu zambiri sizimavuta ngati forex chani because munthu umayenera kuti ukhale ndi net tibwerekere mwina mawu a joyce banda amanena kuti mtsogoleri udzikhala ndi network yabwino so ma ex- institutions ma university institutions ngati amene ma ivy league universities already amakupanga exposed to the world you become a global citizen so achina ngati apm aja is one of the best that we have in malawi professor of law not only is he the guy amene wabwera panopa but even in 1993 atakhala pansi nkuona kuti constitution ya malawi tinalibe tikufuna tikonze tinali nayo yina ya, ya one party system tikufuna tikonze constitution atayika list ya ma anthu onse amene ali ma constitutional law experts anapezeka kuti professor arthur peter mutharika came top he came anazatithandiza constitution ya malawi ija dolo wake anapanga ndiye zoti adzakhala president anali asakuta asakudziwa so sikuti tikungotenga munthu kuti tangomtola kuti a professor arthur peter mutharika no tikutenga munthu amene ali ndi experience ndi expert and you can see panopa mmene zinthu zikuvutira kuti muone kuti ati, no no no no no we think it's better to return to proven leadership because tikatenga munthu wina wamba anthu ayamba kunena kuti ah amene sitikumdziwa people will not be sure Now poti 2020 anthu amafuna kuyesa aziona kuti ee zoyesa zija tinagwira nazo khala la moto tisayesenso wina can we go back to proven leadership because we, at least 1993 anabwera adzatithandiza kuchosa one party system panonso takampempha kuti tabwererani to proven leadership mukamapita mutisiyire economy ili m- good state imene munayisiya cost of living mutisiye ili pabwino malawi iyi tikhale kuti tikupita tsogolo lina lake so s- tikamanena kuti profesa arthur peter mutharika ndikumadandaula anthu akamanena zonena kuti 85 year old i think from now on tell the people the truth he is a professor of law from yale university the ivy league university and he is 85 years old a lipipa inuyotu argument yanu uh, zikuoneka kuti you're basing it on the credentials ya Peter Mutharika kuti ndi ophunzira ndi professor of law and from the look of things nobody is even disputing kuti uh, uh, professor Mutharika maphunziro awo ndi ochepekedwa ya maphunziro awo ndo ndi apamwamba kwambiri inuyo ngati Ndayika. muone- ngati muonena Ndaipa kuti chapa ndaka- ndakambapo zinthu ziwiri eh mwakambapo zinthu kunena kuti ziwiri. chifanira kuti chifukwa cha exposure imeneyi Ehe. titampatsa kuti alamulire 2014 to 2020 ehe zinaoneka kuti dziko linali pabwino koopsa kusiyana ndi mmene tilili pano because if you want to see kuti kodi dziko lili kuyenda bwanji now the beauty is we are going to have two different presidents that are competing both have ruled malawi one for six years one for five years so if you want to see kuti kodi dziko lili kuyenda bwanji there are statistics there are numbers that sitingamangonena dziko likuyenda bwino timayang'ana kuti okay what is the, the interest rate

dzikoli linali bwino now we want to go back to proven leadership Mhm. inetu so ma argument anga ndape- ndapereka mapereka ma- ama- mapereka Ndi maargument awiri. awiri Yes. ine ndikukakamira kwambiri po- pa kuphunzira apa chifukwa kuti dpp wina samaziwa kuti ndi chipani chomwe muliso ma technocrats muli anthu a- ophunzira mmene muchama tikudziwa everybody knows situ sitingataye nthawi pano kumatchula mmodzi mmodzi ndebe funso nkumakhala kunena kuti if you are of course you have given me two scenarios But am interested to tackle the first scenario yoti ndi munthu ophunzira anaphunzira ivy league universities uh, kunja kuja anthu ena amene ali ophunzira mmene muja anyonga anzawo nchifukwa chani chipani chanu sichinakhulupirire kuti a ah, professor Mta, peter mutharika ndi reservoir ya nzeru yoti itha kumapitako kumakasaka nzeru kuti abwana ah, apa tipange bwanji apa tipange bwanji monga bambo athu why still trusting apm pamenenso Pali anthu ena. Anthu enawo alibe kuthekera kulamulira chipani cha dpp? Tili ndi anthu ambiri amene ali ndi kuthekera kulamulira ndiponso ku dpp tili ndi system yonena kuti timapanga groom ana kuti awa akachoka azipita apa aziyenda chonchi. Zimangofuna kuti ukhale munthu odekha. Now a Malawi inu nomwenu ndi amene mmakhala anthu ovuta. Tikupatseni munthu wina muyamba kupanga ma question, eh ameneyo ndiye uti? Eh sitikumdziwa ndiye bola chifukwa choti mutati muyang'anetu muona kuti si ifetu a DPP amene tinanena kuti Prof. Arthur Peter Mutharika abwerere iyayi. Anayambatu atsogoleri a mmipingo kupita ku page house iye ali chete kukampeza if ngati mmapanga follow bwinobwino mmene zimayendera kuti bwana ndi mmene zilili tikufuna mubwerere inu chifukwa tikat. kuli anthu ena oti- oti tikhoza kuwatenga otinso Peter waphunzitsa bwinobwino kuti dziko likhoza kupitiliza motero because amatipanga train bwinobwino anthu kuti muzitere musamakhala anyamata aphuma musamatani tiwatenga koma inu nomwe ndamene mutayambe kunena kuti "Eh, ameneyo nde sitikumdziwa Eh, mwina adzakhalanso worse kuposa apa nde kuli bwino kaye padakali pano tidakadikirira tibwerere kaye kwa Prof. Arthur Peter Mutharika nde ena amanena kuti mwina chifukwa chonena kuti anthu anazolowera kuti am, anthu amapanga attach chipani cha DPP to the Mutharikas kuti a Bingu wa Mutharika aah left a very good legacy as far as kulamulira dziko lino is concerned and as far as you know kukhala mtsogoleri wa DPP is concerned. Mwinatu kapena inuyo mukuwakakamiza a Mutharika kuti akhale pamene paja chifukwa chonena kuti anthu anazolowera dzina la Mutharika akangomva dzina la Mutharika amakumbukira Bingu nde simumafuna muononge good will ya the good will attached to the name of Mutharika isn't that one of the reasons why you had to cling on to Peter Mutharika? No it's it's that kuti dzina la Mutharikalo of course it's a brand, big brand on its own and brand yake yonena kuti ikukhala associated kwambiri ndi good governance, ikukhala associated kwambiri ndi experience, ikukhala associated kwambiri ndi expertise because malemu Bingu wa Mutharika may his soul rest in peace nayenso sanali munthu wamba. nayenso anali professor naye odziwa kwambiri za economics and the like andinso dziko la Malawi for the first time linalinso bwino food security anate- anawina naye mpaka na award zinthu zinali pabwino ndithu at- under uh, Bingu wa Mutharika koma ulendo uno tili ndi scenario yosiyana tili ndi scenario yonena kuti tikufuna Peter Mutharika kwambiri chifukwa chonena kuti iyeyu waonetsa kuti ndi mtsogoleri amene dzikoli analigwira nkuliika pabwino koma Amalawi chifukwa chokhala ndi phuma olo kunamizidwa timaona ngati kuti tili mu nyengo yoyipa zoti zinthu zinali zitaonongeka kwambiri mu 2020 fa mmene anthu amayankhulira 2020 leroli kudzamuona mmene akuti Peter Mutharika akatuluka anthu ndi kumamuthamangira mwati ah, omwe amamutukwana 2020 aja azindikira kuti oo Izi izi izi ndingobwerekera mawu amene agwiritsa ntchito a Prof. Peter Mutharika pompanompano kunena kuti kulamulira boma si kwa anthumbidwa iyayi, umafuna ukhale ndi experience. Experience imabwera bwanji? Imabwera ndi zaka ndi mmene mmakhalira that's why muona ana achinyamata masiku ano amadandaula, ndangomaliza sukulu koma ntchito zimene zikutuluka zikunena kuti akufuna munthu akhale ndi 10 years experience. Now, sizimakhala zomveseseka ntchito zambiri zikakhala choncho eh koma ine ngati munthu oti ndili ndi company ndikufuna kulemba munthu say for example driver wangopeza licence lero galimoto ya manyo ndikangompatsa ndiye kuti within 6 months waotcha clutch plate ndiye kuti instead of kuti ndikuthandizabe kuti ndilembe achinyamata komano ndikuika burden pa company yanga chifukwa chonena kuti he is bringing his inexperience is bringing me as a as an as a, as the owner of the company an extra expense wandiotchera clutch plate ya galimoto so ndikakhala na ulendo ina ndidzaphunzira kuti ah no i think kuli bwino ndizitenga munthu amene amadziwa kale kuyendetsa chinthuchi zoti ndingosangalatsa anthu kuti poti ndiwachinyamata ndikangontola ah zimenezo zikhoza kundipangira cost ndalama zambiri ngati ine mwini wa business tiki- titati tiyambe kuyang'ana from that angle muona kuti okay that's the reason why tikunena kuti peter Mutharikayo ndi experience imene ali nayo plus apo tinampatsa kale kuti alamulire dzikoli ndikuzaona tikamayang'ana statistics ya chuma cha dziko mmene chimayenera kuyendera ndi mmene tilili pano why should we go for someone else zopanga trial and error yes tili nawo anthu ambiri oti ku dpp akhoza kutenga even ine ndili pano tikhoza kulilamulira dziko bwino kwambiri because professor Arthur- ndipo mungalamulire dziko Ndiyamika- bwinobwino. professor Arthur Peter Mutharika wakhala akutigruma osati masewera kwambiriso Are you, are you serious mkakhale president wa dziko lino inuyo kwambiriso koma sizimakhala za wina aliyense Eh. and zimatengera nthawi madikira achoke akuluakulu aja akupatseni kuti okay upangiri ndi uwu tikhale ndi experience yokwanira tisakhale paphuma tisakhale pa changu inu mukukumbukira kuti koyamba mdziko linoli tinakhalapo ndi vice president wachinyamata 41 years old anamutenga ndi nda Eh, Peter Mutharika yemweyo. Peter Mutharika yemwe mukumutukwana leroliyo pakati pa Peter Mutharika ndi otengedwayo anali wanzeru ndi nda
But but what was it? it, to, so to, for us to- to- let's have an honest conversation Fa- most of the times anthu timangofuna tizingokamba zinthuzi tiziziyang'ana let's look at the reality pakati pa peter Mutharika ndi vice president wa dzaka 41 amene anatengedwa kuti akhale the youngest vice president in the history ya malawi kuti nditenge kwa chinyamata wanzeru anali nda kupanda peter Mutharika kutenga youngest vice president munakaziwa kuti munthu uyu ali ndi nzeru zotere peter Mutharika uja nkona ndakuuzani kuti ndakakamira nkhani kaye ya skulu because of the exposure amatha kukhala naye pasi wakhala naye pasi amaziwa kuti izi ndi mbwerera uyo muli nzeru uyo ndi wakuti wakuti uyo akhoza kukhala mtsogoleri uyu tintole kuti tipite uku uku tipange chakuti apa titere ndiye zimene ayi very gija kutanthauza kuti samangotenga munthu wachisawawa because nonsenu lero mmayamikira iyayi panali zakuti anali vice president wabwino anayamba kumuona kuti uyu akhoza kukhala vice president wabwino kumchosa ku industry ku private sector ndi ndani nkhani imene anthu simafuna kuyikamba but can we for once sit and say kuti i think professor Arthur Peter Mutharika uja si munthu wamasewera amaja ndi akatundu tiziyang'ana pano anthu onse akumombera mmanja iyayi malemu chilima mzimu wawo uwutse mu mtendere anali mlendo wabwino chanchani timayiwala kunena kuti kodi chilima akhale vice president anamusankha ndi ndani kuti akhale vice president ndi profesa arthur peter muthalika mukumtukwana lero liyo mukunena lero akumutukwana ndani Ii, Anthu koma akutukwana- sama- a- sana- Yeah, mesa mara akapita kulonga anthu akumu- akumutukwana ndani professor anthu ali wowowo ina si- nanga siyiza akumutukwana kuti iyayi wakalamba dzaka now chosekesa nchonena kuti ifenso atsogoleri tizikhala tizitsogolera bwino mtsogoleri oti ali ndi dzaka 70 nayenso akupita ku ukalamba akumazinena kuti iye ngwachinyamata akulolera anthu azimnena nzake kuti ali ndi dzaka 85 okalamba onsewo ndi anthu okalambatu 70 ndi 85 kodi ukalamba ama- amayambira dzaka dzingati Ah, a lipipa tikambe titambasule kwambiri pa ah, the return to proven leadership ndimafuna mutambasule bwinobwino kwa amalawi kuti mukati return to proven leadership mutanthauzanji chifukwa chonena kuti anthu amene anakuchosani ntchito ngati chipani cholamulira dziko lino anthu amene ajawa anakwiya nanu panali chifukwa chimene dpp was ousted from power anthu amene ajawo lero lino nkumayang'ana apapa mungauze kuti chani kuti tikati proven leadership ndi iyi were malawians wrong at that particular time to kick dpp out, out, out of government? kodi ngati tingawauzenso ndifeyo iwowotu ndi amene akutiuza chifukwa mmene professor arthur peter muthalika amakalowa uh, ku lilongwe pa matanki nnaona azinzanga amene amagulitsa magalimoto a forex awiri atatu ah nditi mmakatanipo ali ambuye tikamuona ameneyuyu tikumaona kunena kuti forex sinalitu nkhani yovuta timangopanga import magalimoto mophweka umakhoza kungonyamuka bank ija ukaswaipa kani 100000 rand chifukwa forex inali yokwanira nde tikati return to proven leadership ali bwana ayi nde bola muthalika yemwe uja Ndi mmene ziliri panopa, dziko, chirichonse chimene chikupita chiri, ti, ti, ti, poti sindisapangire zinthu zoti nkhani ina ikhale, koma chirichonse chimene chikuchitika pano ukamachiyang'ana umanena kuti, eh, amwene ndiye bola kamwe, wakale yemwe uja. Bwanji? Iye uja he, pro, he panopano as it is he has proved to Malawians that he was a good leader.

koma but he was able to do that so we want to return to proven leadership because we have proved kuti e awa ndi akatundu koma inu a lipipa kuyankhula ukuku inuyo mukakhala pansi with your conscious clear inuyo mumapangako realize kuti ah pena pake i think amalawi tinalakwira mumakhalapo pansi kulingalira kuti Ngakhale anthu akutere akutere kunjako koma ife amalawi tinalakwira pena pake. Mumapanga realise zimenezo zoti munalakwirako amalawi? Kapena mumaona ngati kuti aah its it was actually malawians that did you injustice by kicking you out of government? No no no no aah the power to govern derives from the people and can only be sustained through a transparent and an accountable government section 12 of the constitution the fundamental principles of the constitution. whatever it is the ones who chooses who should govern are the malawians themselves so sitingapite kukanena kuti amalawi anatilakwira kutichosa samatifuna at that time chifukwa cha zifukwa zimene amaona kuti awa akutilakwitsa apa ndi apa nde inuyo mumavomereza ngati chipani kuti ifeyo eh, amalawi tidakulakwirani pakuti pakuti pali zinthu zingapo zimene ifeyo ngati chipani and zimene zimachitika ku chipani china chilichonse chifukwa choti munthu ina aliyense ku chipani amakhala ndi ma interest osiyanasiyana zimene akufunira kuti alowere ndale ena analowera ndale kule kuti akalemerereko ena analowera ndale kuti akhale ndi mphamvu zoti azipanga intimidate azinzawo you cannot control wina aliyense koma muziti mukakhala muja umanena kuti okay out of anthu 100 at least anthu 80 akusangalala ndi mmene tikupangira there is no way mungasangalatse wina aliyense that's why democracy inabwera kuti ikhale kuti ndi mphamvu zimene zili kwa anthu zopasidwa ndi anthu zopangidwanso control ndi anthu anthu onse azipanga chiganizo koma at least mukamapanga uh, and i like uh, uh, uh, the way that democracy kwambiri kuti much as we are talking about the majority the minority must also be protected then you're talking about democracy because you can't talk about ah, because just anthu 8 akusangalala therefore anthu 20 tilibe nawo ntchito no no no no nawonso ndi anthu so if we know kuti th- yes we are governing the interest of the 80 percent uh, uh, uh, uh, amene afunawo tikuzisamalira but the minority interest which is the 20 percent must also be protected so that and, and alipo 20 okhatiribe nawo ntchito no hear their views ndikumamva and ifeyo kuchipani tili ndi system yonena kuti tikumakhala ndi uh, uh, feedback kumamva kuti kodi pene tinkalakwisa ndi pati pene tingakonze ndi pati yes tibwereranso mboma pa 17 18 september tikavota pa 16 september apa mukunena mwa ntheradi kwambiri komano uh, sikuti tizakhaliratu 100% perfect as a government there's no one who can be 100% perfect sizingatheke only God is perfect ifeyo koma tikamakhala kuti tizitha kumauzana having these honest conversations apa mukulakwitsa apa mukutere panopa ifeyo dpp we are a very reformed party tikumatha kumva tikapanga zinthu zija zoti apa musinthe apa muna akapanga chonchi ma advisors oti mula ifeyo amene akutipanga advise anthu akuluakulu kwambiri even ine personally ngati Noel ndili ndi ma advisors akuluakulu ma 90 years 95, 80 ena anali ma major general, amatiuza kuti apa muzipanga chonchi, takauzaneni mupange izi, kupita kuchipani kuja for the first time kuwauza akuluakulu achina Magilasi mmene tikuipanga manifestoyi imayenera ipange izi kwa youth iyang'ane ku-" kwaona kuti f- for the first time anthu aja kumati I think munena zoona you know and we are saying kuti yes this is what we have been waiting for tikufuna kunena kuti tikhale ndi chipani chosinthika so yes we are a reformed party sikuti tingobwera ngati mmene tinalili akale komabe sikuti tingakhale 100 perfect pazikhalabe mavuto ena ndi ena kuti awa akukoka koma chimafunika kwambiri ukakhala olo munthu ngati mtsogoleri olo ngati bambo pakhomo mkazi amanena kuti ah mamuna uyuyu ndikhala naye chifukwa chonena kuti akalakwitsa amatha kuvomereza kuti akazi anga pepani ndinalakwitsa osati chilichonse ukalakwitsa alitu pali azibambo ena mmakomo alakwitsa ndi iwo koma amapeza kuti mkazi ndi amene ukapepesa Eh, pepani pakuti angofuna ndi mtendere kuti mwina nambisa nkhani ina Yeah, so we are very reformed as a party and i can see that and uh, uh, amalawi would uh, enjoy and would want to open more uh, room to, to get feedback kuti chimene tikulakwisa ndi chiti chimene tingakonze kwambiri ndi chiti what are you expecting ife tikhoza kukhala pansi kukambirana zina zimene tikuziona kuti zili choncho koma that's not what malawians are expecting Mhm. alibiwa ine ndikhulupirira ndinu mkhristu sichoncho yes e, munthu ukamapemphera pamaso pa mulungu ukafuna kulapa machimo sumangonena ambuye ndachimwa ndikhululukireni umayeneka kupanga kupanga admit chimene walakwacho kuti ichi ichi ichi ichi ichi kupanga confess ine ndisanakukumbuseni apapa inuyo mungawauza amalawi kuti "Ei, amalawi zakuti zakuti zakuti zakuti, amalawi ife sitinakuchitireni zabwino tinalakwisa mungapange point out machimo anu point out machimo anu ngati inu a dpp amene munalakwira amalawi nthawi imene ija Zi- machimo angatiuze ndi amalawi kuti machimo amene munalakwa ndi apa amene munalakwa ndi apa pali zinthu zina zimene zimachitika eti ngati amafuna kuti paka kwambiri kuti ah, mafana awa ndi a quota system anabweretsa quota system of government Uh, quota system of government inabwera 1983 ndi malemu John Tembo mzimu wawo uwutse mumtendere kuti si zoona kuti uh, government imapanga run on quota so ndalama imene imalandira chi- chitipa uh, uh, council ya chitipa si ndalama yofanana ndi imene imalandira council ya blantyre imakhala yosiyana amazi am, ama, amapanga quota basi uh, secondly amapanga base kunena kuti say tikufuna kuphunzitsa mwana wa kunsanje koti kumatentha kwambiri by 10 o'clock ana amayenera kuti aweruke kaye chifukwa choti kwatentha kwambiri mfuna mumpange compare ndi mwana wa mblantyre uh, kuli madera ena onena kuti mwana sanaonepo olo galimoto ndege amangoimva sound ikamadusa mwamba sanaione mfuna mumpange compare ndi mwana amene uh, wakwera now ama amakonda kuyuza dzina la quota koma pali what we call equitable and equity now tikati equitable tikunena kuti inu ndi ine tonse uh, boma potipatsa litipatse 1 million 1 million kaya inu muli ndi 10 million ine ndili ndi 100 million it doesn't matter koma tikati equity tikunena kuti ine ndili ndi 100 million inu muli ndi 10 ndeti boma likupaseni inu 90 kuti mufanane ndi ine so anthu amathamangira kunena kuti quota but what we are trying to say is to balance the education system chimene anthu anapanga fault kwambiri ifeyo dpp was the quota system but we are trying to balance and it- ukakhala ndi anthu kuti kuti you should explain anthu amakhala more emotional but let's look at the reality mwana amene akuphunzira kumudzi kwambiri simungamuyike at the same footing ndi mwana amene akuphunzira mtown so we are saying kuti okay fine tisanayambe kuwayika anthu based on merit at least each and every district izitipatsapo ana 20 kuti apite ku university otherwise mupeza kuti district ina yake sizapangapo contribute uh, ana kupita ku university sizidzatheka izipezeka kuti if you put 100% merit on the system yophunzisira ana sitikawapanga measure ana aja mofanana yes mayeso amakhala ofanana koma muona kuti performance ya mwana wa ku nsanje ngati mmene ndanenera muja chifukwa cha z- zokhoma zimene zikuchitika plus temperature mukampange compare ndi munthu wa mblantyre kapena mukampange compare ndi munthu wa mzuzu dera loti kumazizira ma- ma- temperature ndi yosiyanasiyana zochitika ndi zosiyana are we being fair are, is, uh, yes we want are we equitable so alipipa funsolitu ndakufunsirani dala nde funsolo Eh, akuti- na dpp chi- tchimo lalikulu limene amatipaka amanena kuti ife ndi a quota system koma quota system sinayambe ndi ife kunali kungoona kuti okay kuti mwina chinthu chi cake tizigawa moti ayende bwinobwino tingayende naye motani koma after some time inapezeka kuti quota system was abolished Yeah, komatu inu alipipa inu inu ndi ine tiyeni tiuzane chilungamo pano ngati amalawi adakwiya nanu sindikhulupirira kuti people were going to the streets because inuyo boma lanu linapanga implement or limapanga enforce quota system takumbukira It nthawi is- ma- it mademo- is- mademo amene anayakira moto It nthawi is- ijayo it- it- inu mukundiuza it's- kuti inali nkhani ya it's quota one of- system it's one of the reasons that's why because mafunso amene kuti chifukwa chakuti chakuti ill be justifying zifukwa zakuti chif ichi chinali chifukwa cha chakuti chakuti or i'll be admitting kuti yes apa timalakwitsa ehe Nde- sikuti ife tikuti tingabwere pano kunena kuti ichi chonse that's why ndaku- ndavomera kumayambiriro kuja kuti even apa pamene tikutenga boma sikuti tizakhala 100% perfect no koma munthu sungamanene kuti ndinachimwa ichi nde mulungu andikhululukira mawa nde ukachimwanso kumayembekeza kuti mulungu akukhululukira upitenso ukachimwenso kachikena azati "Ah, fada mwajailatu ine funso lija ndinakufunsirani mwadaladala chifukwa choti ndimafuna ndikukumbutseni maskando ngati uh, cement gate eh, nkhani ya, ya, ya cement ija panalinso nkhani ngati anthu kumagwiritsa ntchito uh, taxpayer identification number ya munthu wamkulu a professor arthur Mit- Mta- Mta- peter mutharika nkhani ngati zimenezozo komanso ndi you know all those unresolved uh, corruption legacies ndiye timafuna tipange marry kuti mukamawuza anthu kuti iyayi we are returning to the proven leadership and yet pali zinthu izizi zoti zili still outstanding inuyo zinthu zimenezo simumazipanga recognize kuti mm, amene aja anali masmoko amene amalawi Zinthu- ifeyo anatikalipira nawo Zi- kwambiri zinthu zimenezozo chifukwa chonena kuti if you see 99 percent of those cases are still not concluded uh, therefore sitingamapange discuss an issue that is in court tikhala kuti tikusokonekera. Tinakhala kuti ma decision abwera kuti decision inapanga yo chakuti ndikunena kuti okay tikhoza kumayankhula koma panopa ineyo chimene sindinazifotokozere zonsezo nzoona kuti ndi ma cases oti ali mu court nde tikayamba kupanga discuss issue yoti ili mu court mawa mumva kuti ali pa- mumapanga discuss nkhani yoti ili mu court ine munthu wopanga malamulo even ku parliament nkhani yonse ikakhala court kuti ibwere pa floor of the house amakaniza kuti no no no no court silinapange decide until that issue or the matter is concluded then we can discuss it so that's why ngati zambirizo ndangozisiya kuti zimenezo sindizipanga discuss pano because zidakali ku court now anthu kumalawi kunoko amanena kuti akangokupitisa ku court amati iwe ndi olakwa koma amati kuti you are always innocent until proven guilty for example munatchula za bible Paulo anamangidwa kukhala m'ndende. Paulo analakwa chani?
aliviva eh. Ndu- i- tikuyamba tu- Yeah, masana tikucheza eh, mu- mu- mfumu ndibone- mfumu ndibonese singaubonese so tikamakamba nkhani zinazi eti mozoti okay yesu ananena kuti uh, blessed are those who are per- persecuted in, in my name in, amene akuzunzidwa dzina la ineyo akungolangidwa akungozunzidwa mdzina langa chilungamo chake cha nkhaniyo sichinayende sichinathe ife sitingakhale pano kumapanga discuss nkono nkhani zoti zili ku court ndazisiya koma sikuti wina aliyense amene ali ku ndende leroli ndoti anachimwa ena ananamiziridwa pali kesi inake inatuluka pompano pompano yonena kuti munthu wina ake anamangidwa chifukwa choti amaganizidwa kuti anapha munthu munthu uja wazatuluka 3 years later kuti anali ku mozambique kaya munaiona mu newspaper munthuyo amaseva kuti anapha munthu anasowa koma munthuyo analipo koma anakamangidwa so it's not kuti aliyense amene ali ku prison lero kapena wamangidwa ndeti anachimwa zina kumakhala zinthu zambiri munaona national anthem ya malawi imati njala nthenda nsanje now muzaona kuti anthu amene amapanga phokoso kuti awa akupanga corruption akuba kwambiri let's look at the levels of corruption today ndi mmene inalili nthawi ya dpp because ife tinali ndi anti corruption bureau yoti imagwira ntchito panopa kuli anti corruption bureau mwafunsa kuti anti corruption bureau ilipo katangale akuchitika pano nde mulungu akafuna kunena nthawi ngati ino ndiponso ndabwera nthawi yabwino m'podcast Michael Usi wanena kuti boma mu nde muli kuba usati masewera Nde anthu pofusa akumufusa Michael Usi kuti ah iweyo ukuti uli kuba uli momo wayankha bwino kwambiri kuti kodi iweyo ukampeza mwana wako ndi wa aneba akusewera wako atada umakatenga kusambitsa wa neba? Umayamba kusambitsa wako ine ndikusambitsa boma langali kuti likuba nde ndikulichapa pagulu. N- okay, Feti, nde- oti nditengeyo ndi wanga so the levels the things that aMalawi were expecting that's chikubwereratu kwambiri ku proven leadership kuja kuti ah, timaona ngati kuti awa mesa amati asintha amati kuzakhala high five kaya ndi zina zoterozo komatu akuoneka kuti nde zakubazi ndi corruption nde zakwera kwambiri nthawi ya mcp even mari- so now everything that you do you go back to statistics so inu, numbers don't lie inuyo mwapereka chisanzo cha a Michael Usi kuti aku, aku

Palibe boma limene lingazakhale nkuzakhala kuti lili there is zero corruption sizingatheke if you sit and look at corruption timayenera kuti tikamaipanga zinthuzo can we control the corruption to be at some manageable levels because even in the US there is yeah, corruption yeah, but

e kumugaila munthu ime ija ikuoneka ngati kuti ndi handout koma a acb akuti ayi ndi chiphuphu so that, ndi chiphuphu so tikanena kuti awawa akabwera boma lililonse likabwera lizapanga corruption 100% kuchoseratu eh, akunama amene sizingatheke But you Then- must speak, you, you then- must speak hope to the people that are yet to vote for you, Yes. and then you are telling them, ah, tizangopangako kanthu kapang'ono. Yeah, ma- osati uzangopanga kanthu kang'ono kati ngati machita kufuna kupanga titu ndi system yoti timakhala tili ili tightened muzaone kuti tikakhala pansi paja kuti kodi boma lililonse tikumasintha koma corruption siyikusintha who are we not changing sindifuna kulowa kwambiri kumeneko chifukwa azandiona kuti ah, ali pano atipanga attack ifeyo but ha- you- have you noticed that we, we keep changing governments but nothing is changing there are some people that we are not changing amene akupanga amaidziwa system ya boma mmene imayendera malemu Bingu ananenako nthawi ina kuti you know what we need to do an overhaul civil service yonse chifukwa ena kuti mudzapeza kuti ku civil service um, Director mmodzi akumapeza kuti mwina walandira ma allowance a tsiku limodzi kuti anapita ma meeting sikisi. Ngati sapasidwa ma allowance amenewo sasayinira ndiye kuti ma meeting sakachitika. You go ku meeting ku Salima kukaona kuti okay ife amatitenga anthu kupita kukaona ah kunoko kudzakambirana zi ndi nkhani yoti tinakhoza kukamba pa phone. Nthawi ya Covid izi zimachitika mmakambirana pa phone. Oh anthu amafuna akapange allowance. So you are going to pretend as if kuti you are going to work koma simukagwira ntchito mukukaba. in short siku- koma kuba kwake simukuba kuti mukupisa nthumba aboma koma mwapeza ka excuse kena kake konena kuti china chake chitengedwe zinthu ngati zimenezo zazati will take time kuti zi- zasinthidwe what do we need that's why pa vision 2063 pali ma measures one of them is mindset change how do we change how do we become patriotic citizens because do we do we have to have

zimene takhala nazo mbuyomo tikufuna lifestyle audit you've seen in our manifesto now chief muli ndi 20000 or 20 million kwacha mwayitenga kuti pano palibe amamfunsa munthu nzake now chimene chimachitika munthu waba wakangogula zimagalimoto zodula kaya kugula zinyumba zodula koma anthu akungomuombera m'manja eh, ndakhala ndikuyikamba imene ndimai- masiku ano ndimayisiya koma kuti you can actually tell kuti ah, ndi mmene economy ikuyendera awa ndalama zake akuzitenga kuti apeza madilu ena ake akamenya mafilimu ena ake zakuba sizimasowa and mukuti muzaziwe kuti akuba ndi awawa akatuluka mcp pa 17 pano muwapase 2 years muona kuti anthu ena onse ayamba kusauka kuti "Ah, awa awa anali nawo gulu lija awa anali nawo gulu samasowa because When you go quickly to the riches, the quicker you, you rise is the quicker you're going to fall. So ukakhala kuti ukuyenda ma step by step pang'ono pang'ono yonena kuti waivutikira wakhetsera thukuta ukuyenda motani uzaona kuti ukachoka pa step number 90 umafika pa step number 89 koma ngati inali yakuba fati unachoka pa step number 1 kufikira to step 90 ukamaphofomoka umangochoka pa 90 straight to 1
ali pipa anthu amanena o Osatinso anthu amanena koma even ineyo ndimakhulupirira kuti politics is about perception. Mmene anthu akuonera zinthu zimathanso kupanga form a certain kind of reality. Anthutu amaona kuti to a certain degree Professor Arthur Peter Mutharika ma decisions awo ena amachitidwa influence ndi anthu amene anali owazungulira. Ndapereka chitsanzo cha cement gate, nkhani ya TPIN ija nthawi imene ijayo. pamene anali ndi zaka zimene zijazo. Panopa the man is advanced in age and this is reality and tikamanena chonchi sikuti anthu akuwapanga attack a Mutharika koma kunena the the reality on the ground. Inuyo simukuona kuti aah anthu amene anazungulira a Mutharika azapanganso influence ma decisions awo? That's the fear that most Malawians have kuti perhaps anthu amene azungulira a Mutharika aja azapezeka ali opereka akupanga ma decisions ma decisions ena ake okuti atha kumawapanga mislead a Mutharika therefore you know leading this country into another mess. Inu mumapaona bwanji mafunso pamenepa? apo- apapo mwakamba nkhani zingapo tizitambasule Zitambasuleni. one tikanena kuti munthu uyu wakula wakalamba amayenera akhale munthu onena kuti nde wayamba kuyiwala mwaona ma speech a Mutharika amayankhula 15 minutes osaonera pepala paliponse there is no teleprompter zikuchoka mmutu zikupita akuyankhula munthu ameneyo sungamnamize yes pazakhalabe atsogoleri onena kuti ena ndi ena alowera zawo zina because sangapange manage chilichonse afuna asankhe cabinet apanga trust kuti tatenga awa kuti atithandizire ku cabinet tatenga koma munthu amene akuntenga uja aliyense sitingamdziwe mtima anthu mitima ife ndiyosiyana mulungu ananena kuti mitima nayi ndakupasani aliyense akazione ndi mtima wake mmene ulili so kunena kuti mutharika tizampangira chiganizo ayi sizingatheke zimenezo anakanaso kale kuti tipangire chiganizo koma ifeyo tizipangano move agenda yathu imene tikuiziwa ndi strategy imene tayiyika kuti strategy wayika president ndiyi ife tikunthandizira president strategy yes koma in the process mgulu that's why ndikunena apa kuti mgulugulu muja sizingatheke kuti wina aliyense adzapanga deliver that strategy 100% implementing that strategy kumakhala ma challenges a implementation makhala anthu ena de- deliberately sabotaging it ah ine sindikudyapo ndichipanga deliver bwanji akuchipanga choke chinthu chonena kuti chimayenera kupangidwa within 6 months chikukhala 3 years 4 years chifukwa ine mafana ena ake sakudya mu system muja basi aku- amatha ndithu kulolera kupanga sabotage government yonse kuti ah no mafana amene ife sitikudya ndi mafana autsiru so you cannot rule out that that's why manena kuti mmene mafotokoza nkhani ina cholo naithawathawa pali zinthu zina zake zoti zifotokozerana chilungamo kulamulira dziko anthu amangoyankhula Kuti ukhale iweyo, pali nthawi zina umakhoza kukhala kuti okay iweyo ndi m'bambo ndi m'busa, bwanji nthawi zambiri azibusa ambiri ana awo amakhala osuta chamba, omwa mowa kwambiri, tiziti makolo awo amakhala kuti zimenezi azilolera? Makolo awo azibusa akuyesesa kuwauza ana awo kuti no musapange chakuti musapange chakuti, musapange, khalidwe ndi ili chakuti chopanga ndi ichi, zimene akufuna iwowo kuti zita, zichitike. So yes, apm can not deliver the strategy yonse imene tili nayo yokonza economy yekha. he will have to entrust alipipa gwirani ichi eh, ana malomba gwirani koni apa ah, gangata gulani gwirani apa ah, jane ansah ndi amene antenga kaleyu i- gwira- aliyense apange role its like chi engine chikuyenda tayala ligwire ntchito lake la tayala uh, handbrake agwire ntchito yake ya handbrake akafunika tonsefe sitingakhale engine ndeti gamoto siyenda that's why uh, ku uh, 1 corinthians 12 akunena kuti thupi lonse thupi limatchedwa thupi koma lili ndi ma parts osiyanasiyana so a body is one but with so many parts an eye cannot say to the ear i do not need you for it, if the whole body were just an eye then how will it hear? But each part of the body working in coordination with each other delivers kuti alipipatu ndi awo ndi kuti makutu maso mphuno pakamwa ubongo zonse zikuyendera mota mofanana that's exactly what should happen so mukazapezeka kuti ati gamoto yaono- yanokola injini ndi kuti mapiston folo ngati ngati inali ya ya folo mapistoni awiri ali mmwamba awiri ali pansi imayenera azisinthana koma apeza kuti onse folo ali mmwamba basi gamoto ija yanokola so yes we will have to assist professor Arthur Peter Mutharika to deliver the strategy to fix the economy to fix the mess that we have today to make sure that there's enough forex fuel sikuti ukakhalaso pa nzere chili chonse pansi pano boma iti chili chonse tikukhala pa nzere sugar kuti umpeze pa nzere cement atapezeka otchipa pa nzere uh, mafuta omwewo kuti uwapeze pa nzere mmene udusa pa ndapezanso nzere wayamba kaya kukanganirana mafuta safuna kusowa kaya ndi chani chili chonse chikukhala pa nzere we can't you cannot be doing that in 2025 tili ndi agenda ya 2063 that we need to deliver tukanika so yes we will be assisting apm with the strategy strategy is his bwana munthu uja ndi machine akuyankhula 15 minutes chiliyonse sakuchikumbukira simunganene kuti munthu akalamba osatheka Chi- ah, nkhani inanso a Lipipa muli apa makadeti makadeti anu anyamata anu anabowa anthu universities eti and I'll be blunt with you makadeti Anthu ambiri amanena kuti ife ma cadet nde anatibhowa kwambiri. Ma number plate ana a dad ee izi ndi izi, ena kukutumula anthu munsewumu chani ee usavale t-shirt imeneyi muno mu Limbe muno ndi mwathu. Zinthu ngati zimene zijazo. Ndi osinthika bwanji anyamata anu ku chipani sa sazamapanganso zobhowa i mean assuming that mwawinadi chisankho anyamata anu sazamapanga zobhowa ma cadet sazabhowanso anthu ntawuniyo?
Will try as much as possible not to. nyumba ina iliyonse mmakhalabe ana ozungusa that's why you find kuti even leroli ku mcp kuli from nowhere kuliso anthu ankhanza kumenya anthu akati akapange mademo kuwakaniza kuwamenyamenya kutani you know kumakhalabe anthu ena oti kuti nanjiranjinso pano pa anthu 1 million jobs ija inakanika anthu akusowa zochita nde akawauza kuti kamenyeni anthu pa 10000 akuthamangira kukakhala kunzera It is our responsibility as leaders to ensure kuti nonsense tichose isamakhalepo, zachibwana zichoke zisamakhalepo that's why tinena kuti we are coming in as a reformed party. tikambe nkhani ya the jane answer factor you know, apm's choice of jane answer as running mate um, really sparked debate, a lot of people did not expect kuti atha kusankha Jane Ansah. Sindidziwa mwina kuchipani kwanuko mmadziwa kuti mphekesera kuti I think uh, APM asankha Jane Ansah kukhala na running mate wawo um, inuyo ngati Noel Lipipa munthu wachinyamata kumene kuja simumayembekeza kuti angakusankhani running mate nisanafunse nifunso simumayembekeza kuti Uh, number one eh. maganizo amene sindinayembekezere ife yenena kuti ine ndi wa ku southern region kwambiri Ndi sa- right sakanakusankhani fana ndinu wa ku southern region yes danga simukananena kuti a- angotengana okhaokhawo southern region chabwino chabwino okay one two ndidakalibe experience yokwanira uh, kuyendetsa mmene ndakufotokozerani kuti kodi nkhani ya experience ija musayitenge mmasewera mukantenga munthu muone kuti kodi uyuyu tinagwira ngati mmene alili Jane Ansah for example anthu mungoyankhula iyayi Jane Ansah zambirimbiri achinyamata chifukwa choti you don't want to sit down and say kuti who is Jane Ansah ehe who is Jane Ansah pamene papo pamene tifunsira Ngani ngati lo- alipita alipipa alipipa ku Malawi kuno kunachitika zisankho okay ah, pa malamulo zisankho zimene zinachitike koma 2019 tinali ndi zisankho zimene court inanoti ya zisankho izi ndi manyaka tiyeni tikavotenso 2020 munthu amene anayendesa zisankho zimenezizo ndi Jane Ansah Amalawi akhulupilire bwanji kuti pakhale apa a Mutharika amene ali okalamba wina sakudziwa. Apa pali Jane Ansah amene sadayendese bwino chisankho chimene court linapanga prove kuti eeh chisankho ichichi chachitikatu Kodi court linati sichinakhale chani? bwino. Iyani tifotokoze kaye tiyambire pamenepa. Court linati chani? Iyayi ine ti- ine sindifuna ndikuuzeni Yeah. Ti- koma nkhani yaikulu ndiyonena kuti nkhani yaikulu a- ali pipa nkhani yaikulu Panali ndiyonena ma kuti- irregularities.
ehe panali ma irregularities There, chinaonongeka chisankho chija there is chinakavotanso. no record

kuoneka kuti ndikukhala ngati ndikupanga attack the court inu mungati mumenya mpira mpira walakwika kuti pakakhale rematch mmakasintha malamulo kuti mpirawu uh, tikamamenya uh, poti imamenya bullets ndi silver masapota a silver olo timu ya silver ndiyololedwa kuti ikhoza kukatengako wanderers imene

pobwerera chimayenera chigwiritse ntchito malamulo omwewo osati kukasintha that I am not saying kuti court linapanga chakuti kuti tinazivom- tinazivomereza kuti chisankho akuti sichinayende bwino uh, chikakonzedwenso the quality of the election sinali bwino ikakonzedwenso fair enough komanso ulendo uno mukamapita kukakonza tikagwiritse ntchito malamulo ena anyuwani. Malamulo achakuti ndi awa, malamulo achakuti ndi awa, malamulo chakuti ndi awa. Fine, ine sine judge, I'm not a lawyer, tinavomereza, tinafika pano. But who is Jane Ansah? Jane Ansah ndi mzimayi amene ku Malawi kuno anakhulupiriridwa koyamba ndi President oyamba Bakili Muluzi kuti ndikuona ngati mmayi uyu ali bwino, ndikhoza kumtenga kuti achoke ku malamulo akakhale uh, magistrate kenako azikwera kukakhala judge. Jane Ansah ndi mzimayi yekhayo amene anakhulupiliridwa ndi malemu Dr Bingu wa Mutharika mzimu uuse mu mtendere kuti I think uyu akhoza kukhala Attorney General wabwino wa dziko la Malawi. The first female Attorney General ku Malawi and the only one. Jane Ansah ndi mzimayi yekhayo pamene pa ma Justice of Appeal onse ali ndi PhD. Jane Ansah ndi mzimayi amene ali owopa Mulungu. Amene saopa Mulungu ndi ndani? Mudikiretu.
Kuli anthu ena amangokhala nawo uh, maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake anaitani? Anaikana. Ndi ukamati mukamakhala kumanena kuti kuti who is Jane Ansah tiyeni timuyang'aneni munthu uja timuyike picture osati inu mumvere zoti ena akananena kuti akuti munthu uyu ndi otere kapena uyu ndi otere no so what has Peter Mutharika done Peter Mutharika said nnatenga kwa chinyamata this time ndiyikepo gender nditengeko mzimayi yes pali azimayi angapo amene ali capable kuti atengedwe but choice ya peter mutharika ine 100% kugwirizana nayo tatenga jane ansah go deep and reflect who is jane ansah when you start finding the answer answers kuti ku, ku dziko ngati malawi lonena kuti mbuyo monsemu azimayi amapangidwa sideline eh? Fa- ndipo mpake loyamba imenenso ndi nthawi ife for the first time I think mmene inabwera kuti at least mtsikana amaphunzira nayi limodzi atsikana tima am- amatengedwa kuti ndi azimayi oti basi ntchito yawo ndi yokhala ku kitchen you know so ifeyo ndi mmeneno dziko likukhala ngati likusintha peter ndikunena kuti ndimtenga mmayi uyuyu mmayi amene uyuyu kuti ndiophunzira lawyer wakapitiliza pano wakhala attorney general ndikumapitiriza kugwira ntchito yakuti ukapanga phd kutani ali mzimayi kumalawi kunoko its a great achievement actually mukatenga tichotse professor arthur peter mutharika timusiye apo Jane Ansah in terms of qualification ndi expertise yake kulibe olo presidential candidate amene akumfika CV yake. So go and look at the CV ya Jane Ansah. Inuyo mukana- Ukapita ukapita pawekha ukakhale kuti kodi uyu azimayi amene amaendorser a Lipipa ndi chani. Let me see kuti Jane Ansah ndi ndani. a Lipipa inuyo mukanakhala president wa dpp mukadasankha mayi Ansah kukhala running mate wanu be honest Yes.
Mukanasankha.
nnakasankha kuti akhale running mate panali ma options uh, awiri in this election to pick mnyamata kapena to pick uh, mzimayi both options ndinakakhala ndikusankha mnyamata alipo mnyamata amene ndinakatenga kuti ndiyende naye koma being ine mnyamata kuti ndikutengano running mate ndi mmene situation ilili to balance the gender ndinakatenga jane ansah kukhala running mate Mhm. a Lipipa pali nkhani ya 50 plus 1 yes mukuona kuti dpp itha kukhala outright winner ndi 50 plus 1 payokha. panopa ndi mmene situation yo ilili yes Zitha kutheka 100%.
mutha ku, awo, pali utm pali mcp. yatheka kale chifukwa chonena kuti mukaona chimene chikuchitika ichi kumalawi kunoko uh, things are shifting faster because ine sinayembekezere kuti apm angamalandiridwe mmene akulandiridwa muja mwaona kulikonse kumene akuyenda people are sending a message we are tired munatinamiza now if you go malo ngati ku Lilongwe zimakhala zonena kuti anthu amanena kuti uh, central region ndi mcp no bingu anapanga chinthu chimodzi chofunika kwambiri ku central region anamenya mmene kuja almost 70% of the vote anthu aku central region ndi alimi anthu ambiri ndi olemera chifukwa cha ulimi what does a farmer need a farmer needs ma inputs otchipa chimanga chotchipa fertilizer otchipa lero farmer mukamuuze akagule fertilizer 180000 thumba la fertilizer F- mz- m- mlimi angakasekerere so anthu aja ndati ala ngati tikugula ngati akukhala 180 panopa tikupita ku chisankho imagine the price after chisankho tikatenga awa sizingatheke so anthu azindikira kuti oo tili pa mpeni tili pa danger what should we do tiyeni tiasiye awa tikatenge so for the first time i can tell you tiyimenya 50 plus 1 now sitokha if you see kuli Enoch Chihana wabwerako kale kuli frank mwenefumbo wataninso kale wabwerako so mukamanena tokha kulinso a, a, a, pro, a, david a, kuli ambewe ataninso abwera so we are, it's not only dpp tayambatu kusonkhasonkha Anthu enanso amene ali ololedwa kuti azapange nawo mmemowu ndi ololedwa. Dpp siipita yokha. Tili ndi alliance itu ndi aford mumaiwala. So 50 plus 1 is very possible. For the first time tatenga uh, a Enoch Chihana amene pa 18 pa 20 September akamakalumbiritsa poti akulumbiritsa izitenga kandi 15 kandi 20 days anthu akawina asanalumbiritsidwe akamalumbiritsidwa uh, second vice president wa dziko from the north trying to balance a Lipipa confidence imeneyitu dpp kaluzo sazazimangirire eti bwana ine sindimagwira chinthu chonena kuti chilibe moyo chabwino A- a Lipipa tikupita kumapeto ndinakufinyani kwambiri ndifuna muyankhule kwa achinyamata mu constituency yanu kumaliziro ndifuna muyankhule nawo kuti muli ndi mapulani otani ah, kwa, kwa achinyamata ka anthu a dera lanu ndikupaseni uno mwayi kuti mu- mu- musekerereko Eh, achinyamata tagwira nawo ntchito bwino kwambiri and eh, anthu ena amayankhula iyayeya palibe achinyamata zimene achitira ndi anyamata aonesa kuti Lipipatu watipangira ntchito izi i think eh, tiyamikire kuti Pamene timapanga manifesto ya dpp tinaika ndalama zambiri zoti azikongola achinyamata ndi azimayi almost 100 million yokongola achinyamata per year ku every constituency chifukwa imachepa ndalama imene timakongoza timakongoza I think 20 million 100 million azikongozana achinyamata kuti ena apushe ma businesses aone kuti angapange zina zotani. Achinyamatawa ambiri akukhala kuti akusowa chochita panopa that's why muona kuti manifesto ya dpp ndiziipanga link ino ndi manifesto yathu kuti itsegule pena kuti manifesto ya dpp tikuti tikongola 2 billion dollars to stimulate the economy kuti ma industries abwerere mmalo mwake uh, whilst we are doing that we are creating more jobs for the youth achinyamatawa akupeza ntchito now once we do that ndiye kuti anyamata aja akamagwira ntchito azilipira msonkho pay as you earn ndiye kuti even our uh, collection ya tax uh, revenue ikhala ito- panga tili ndi uh, ma systems angapo amene tifuna kupanga tili ndi uh, achinyamata ena amene akufuna ntchito za manja uh, tikubwezeranso uh, ma ntchito za manja zimene zina- zinathetsedwa pakati apa paja tinali ndi ma universities ma colleges ndithu ma technical colleges ambirimbiri amene anatha pakatipa akubwereranso kuti anyamata azikhala ndi kenakake kochita komanso Pali zambiri zimene tikuwapanga kwathu kwa achinyamata ambiri amene akuvutika tikuwaphunzitsa driving komanso tinalonjeza anthu ena ndi ena kuti tikhoza kuwapezera tintchito pang'ono ku South Africa mwa azinzathu bola akakhale anthu okhulupirika tiapeze ma passport apiteko kumeneko nawo akatoleko pang'ono nde kampeni iyi Achinyamata panopa abwera kale anyamuka moto mawa tili ndi whistle stop amene akunena kuti a Lipipa akayankhula zinthu zake zimakhala zoti zimachitika so achinyamata tikugwirana nawo manja chimene tikufuna kwambiri chimene tingapempheni ngati mtsogoleri wa achinyamata mu constituency mwanga nchonena kuti tikakuthandizani tikakupezerani zintchitozo chonde samalani makolo anu komanso ngati mukufuna kupanga chitukuko gulani malo mu constituency mwathu momwe osati mwachoka mu constituency mwathu mukapeza malo ena kwina ku Lunzu ku Blantyre city south imene panopa yasinthwa ndi Blantyre Chilomoni Kabula Nancholi constituency kulinso nyumba zosakhala bwino zoti mukagula malowo mukonzeko tifuna in 30 40 years tione constituency yotukuka ndithu Hmm. Bwana Noel Lipipa, it has been a pleasure chatting with you. Am I speaking to the next

parliament for Blantyre city south but now it's called what Blantyre? Blantyre city anagawa uh-huh. is now Blantyre city Chilomoni Kabula Nancholi constituency so anachotsa tinali mawadi 5 anachotsa mawadi atatu nkundisiira mawadi awiri ndikuonjezeramo the Chilomoni ward mm -hmm. ndi part of Manyowe